o lulu ofu oge a ofu oge wee luo o wee bụ na ofu obodo na eke nọ n'ọfịa ibere akwa wee yibe wee yichasịa were nya bụ akwa wee kpodosie ya afụ aja wee jebe ịkpa nni ọ pụsịzịa o nwere ofu nwaanyị dị ime nọ n'obodo nwaanyị a akwa wee na-agụ ya ọ chọọ akwa chọọ akwa ọ fụrọ o wee pụọ ọfịa ịkpa ife ka ọ maa ma ọ ga-afụ ma ọ bụ akwa nnụnụ ma ọ bụ akwa ife ọbụla ọ ya-eli maka na ife gụlụ ya o wee luo bata n'ime ọfịa wee fụ ebe akwa kposa fụchata ya afụ wee kpochapụ aja dị na ya fụ na o rie nne wee kpokọrọ fa wee na nkata wee bulu naba ọ naluzie wee sikwu ya akwa akwa afụ sie ya nke taa echi sie ya sie ya akwa ekwerọ eghe o kpokọrọ ya wee n'ọkụ wee rụba ya rụba ya n'ọkụ rụba ya n'ọkụ rụba rụba akwa ekwerọ eghe o kporo ya wee n'odo sụba ya sụba ya sụba ya akwa ekwerọ agbawa ọ sị kee kwanụ nke bụ nke a na ya elili akwa wee je were ọkwụ wee kwọba kwọchasịa wee were ọkwụ wụnye na ya wee mekọnye ọnụ ọ na-amịzi amị o kpokọrọ fa ncha wee noo o nosizie fa arụ wee ṅara ya ọ marọ ife ọ ya-eme ọ nọrọzia n'ime ụlọ ahụ na-elo ife ya no ife ga-eme arụ ọ na-aṅa ya

ndondo ndo ị sụọ nya n'ikwe ọ jụ ndondo ndo i fie nya ọkwụrụ noo ndo ndo ndo ndo nwaanyị ime ndo ndo ndo ndo ndo fa agbawa nkịtị na-alịghalị n'afọ nwaanyị a nwaanyị arụ na-abụ ya arụ na-eme ya arụ na-eme ya

ụmụ agwọ ụmụ ekefu wee nọkwa n'afọ nwaanyị tibekwa nwaanyị ime ndo ndo ndo ndo ndo nwaanyị ime ndo ndo ndo ndo ịnụ ka nne na-ebe ndo ndo ndo isi eyi na ite ọjụ ndo ndo ndo ndo ị rụọ ya n'ọkụ ọ jụ ndondo ndo sụọ ya n'ikwe ọ jụ ndondo ndo ndo i fie nya ọkwụrụ noo ndondo ndo ndo nwaanyị ime ndo ndondo ndo ndo eke afụ wee nụkwakwa ụkwụ onu ụmụ ya wee soro onu ụmụ ya na-eje ọ na-eje ọ na-ebe ọ na-akpọ ụmụ ya ụmụ ya nọrọ n'afọ nwaanyị na-aza na-aza na-aza fa wee jegide jegide jegide jego ya bụ eke wee kpụgide wee kpụbata na ngwuru nwaanyị a wee kpụbata na ime ụlọ ya kpụbata na ebe ọ dine na akwa wee tikwa mkpu ọ na-eti ụmụ ya wee zakwa ya o wee tupu nwaanyị a afọ mgbe a nwaanyị atọgbọlugo ya na ife o nolu tọgbọzi o megharịnwurọ arụ o tupu nya afọ ụmụ eke a niile wee lịsịta fa na nne fa wee yiri naba ee ndị nụrụ akụkọ ife unu ya chezi ime bụ ka unu gwakene m ife unu ghọta n'akụkọ ee unu kwuzie ka e wee kpabịa ka ọ bụrụ nkata na etu o si gbasa ife na-eme n'ụwa na na ọ ga-adị mma ka anyị kọọ ya ma akọkwa ya n'oyibo